ag 80 céim Celsius. So, cad a tharlaíonn nuair a chuireann tú oighear isteach in uisce te? Cé a chailleann an teas? Cé a fhaigheann an teas? An uisce címid ag 0 céim Celsius. Bíonn teas faighte cé a fhaigheann teas, an oighear. So cad a tharlóidh don oighear? Leáigh sé agus ansan téann sé. So chun go leáfadh sé beidh ml againn agus chun go dtéadh sé beidh mc delta theta. Agus cé a chailleann an teas? Cailleann an t-uisce an teas mar bhí sé ag a 80 agus tá sé imithe isteach i rud éigin fuar, so fuaraíonn sé agus níl sin ach MC Delta Theta. So má tá an teas faighte, cothrom leis an teas caillte, well then beidh an teas faighte ag an oighear, sin ml agus mcl, delta theta don oighear, cothrom le ml don uisce. agus táim ag dul le cúpla uimhreacha a chur isteach. Dúradh linn níos luaithe deir sé sa ceist go bhfuil mais an oighir 200 gram Sin 200 fá 10 i gcumhacht a lúide 3. Chun go leáfadh sé, tá sainteas folaigh leáite, sin 3.3 fá 10 i gcumhacht a cúig, so sin ml, agus don uisce tá sé chun téamh, so mc delta theta. Is féidir linn é sin a ríomh freisin chun an teocht a ardú, but níl fhios againn cad é an teocht deiridh, so táim chun é sin a fhágaint mar delta theta go fóill. agus tá sé sin cothrom leis an teas caillte ag an t-uisce. An botún a rinne mé ná

ná tabhairt faoi ndeara Tá Delta Theta Glas agus Delta Theta Gorm Tá sé difriúil agus táim chun iad a fhágaint difriúil feadh 2 second. Ag méadú é seo amach. Sin 200. Fá 10 i gcumhacht a lúide 3 fá 3.3

céad is a ochtó, sin dhá mhíle is a nócha, delta Theta, agus sin ceann glas, tá siad difriúil, mar caithfimid smaoineamh ar seo feadh second. Delta Theta anseo, sin téamh, mar tá an, mar sin é an oighear ag fáil te, agus delta Theta anseo is ea fuarú an t-uisce. Ach caithfidh mé a bheith cúramach though, mar caithfidh Delta Theta bheith níos mó ná 0 i gcónaí. An dá cheann, is cuma cén dath, caithfidh sé bheith níos mó ná 0. Mar scríobh mé sin amach, sin 836, now caithfidh T2 dealaigh T1 bheith níos mó ná 0. Tá an oighear ag náid ar dtús ach cad a chríochnaíonn sé air? Bhuel, abair go dtagann sé go dtí fiche céim. Bhuel, then fiche dealaigh náid, sin níos, níos mó ná náid, so sin fine. So tá sé sin go breá. Tá sé sin cothrom le 2090 faoi T2 dealaigh T1. Ach bí cúramach anseo. Mar an teocht ar dtús is ea ochtó céim, sin T1. Beidh an teocht ar deireadh níos lú, bhí mé ag ceapadh b'fhéidir 20, but sin lúide 60, tá sé sin níos lú ná 0. So níl sé sin ceart. So nuair a scríobhann tú T2 dealaigh T1, bí cinnte i gcónaí go bhfuil an ceann is mó ar dtús. So caithfidh sé bheith ochtó dealaigh 20. chun go mbeadh sé sin 60 agus sin níos mó ná 0, mar caithfidh delta theta a bheith i gcónaí, gcónaí, gcónaí níos mó ná 0. So táim chun é seo a athscríobh píosa beag níos cúramaí. 66,000, sin fine. Suimigh 836, chonaic sé sin cheana féin, T2, dealaigh an teocht ar dtús, sin 0, beidh sé sin níos mó ná 0. Cothrom go 2090, now,

So cuirfidh mé na uimhreacha ar fad le chéile, an 66,000, tabharfaidh mé an 166,200 trasna agus beidh sé lúide. Sin na uimhreacha ar thaobh amháin. Ar an taobh eile, tá 2,090 T2 agus tabharfaidh mé seo trasna agus athróidh sé sin go lúide. Now tá na uimhreacha ar taobh amháin agus na

Lúide ar barr agus lúide ar bun, is féidir dearúd a dhéanamh orthu agus beidh T2 cothrom le tríocha ceathair ponc cúig céim Celsius. Now, ní haon dochar duit i gcónaí ceist a chur, bhfuil ciall ag baint leis sin? Bhí uisce againn ar ochtó céim Celsius, bhí leac oighir againn ar náid céim Celsius. agus tagann an dá cheann go dtí teocht 34 céim Celsius. Bhfuil ciall á baint le sin? Ana-mhaith.